Mlendo wanga m'pulogalamuyi madzulo ano ndi Wolemekezeka Bambo Enoch Kanzingeni Chihana, amene ndi Purezidenti wa Alliance for Democracy, aford, amenenso tsopano ali paubale ndi chipani cha Democratic Progressive, Kwina kuli konse kumene muli madzulo ano, mwatilemekeza pokhala nafe. Ndikufuna ndikuyamikeni uh, Mr. President, mwatilemekezanso nanonso madzulo ano takulandirani. Zikomo kwambiri Brian. Tikukumana patakhalano masiku ochepa kuti tikaponye voti. Ndimafuna ndimve kunena kuti mwagwirizana chani ndi a dpp chifukwa tamva kuti muyendera limodzi Uh, choyamba tinaona mavuto ali mdziko muno ndi a dpp tinambokambirana nawo patha almost one year mm. komanso ndi zipani zina zinazalowamo utm eh, udf uh, pp freedom party kukambirana Okay. kuti kuti tiyende bwanji ndiye tinazaona kuti azizathu ena panalibe seriousness komanso amadzidalira kuti maybe ali ndi mphamvu akhoza kuima okha koma if after our thorough discussions looking at everything ndinati kuti then tipange set aside my ambitions tione mmene tingapangire kuti we should form the next government ndiye muli zambiri zomwe tagwirizana choyamba nchonena kuti kodi tizapanga chani the first 100 days secondly kodi structure ya boma idzakhala bwanji ndiye muli zambiri zambiri zomwe tagwirizana mu structure ya boma two zitukuko zake zakhala zitukuko za mtundu wanji um, kuyambira short term medium term and long term ndi mujaso mwayiwonera manifesto yawo yatulukira muja it's very excellent inuyo mukudziwa mmene mudzakhale
yes kwambiri according to the agreement it's, it's open Okay.
um, anandiuza kuti eh, running mate ayenera kusankha prerogative ya peter mutharika and eh, ife anena kuti okay mmene zili chonchi chifukwa mapanga chonchi bwanji mukhale second vice president in the next eh, government ndiye ndinavomera kuti the issue is not udindo kwenikweni koma the issue is to be part and parcel of decision making at that time kuti nanunso manifesto yanu izikagwiritsidwa ntchito nthawi imeneyo Uli- u- nkhani ya second vice president ilipo yes mdziko muno? agreement yes ili- Ya, koma mdziko muno yes ili- in constitution ili- ilimo?
yes uh, mainly second vice president amachokera ku chipani china sachoka the same party Okay. the same party amakhala first vice president koma constitution imapanga provide kuti second vice president ayenekera kuchoka ku chipani china
so zimene zidzachitika a- a- tingoyerekeza kuti a peter mutharika awina pokalumbiritsa nonse mukalumbiritsa limodzi Yes. kapena inu mudzachedwerapo no tizapangira limodzi mudzapangira limodzi yes it's very clear on both sides very clear on both sides it's No. an agreement which ili pamenepo. Ya ndufunsa funso limeneli chifukwa 2020 munali pa agreement izo ndi sizinathe bwino mudziwa mmene zinathera ya agreement ya 2020 ya nzija ndimanena kuti inakhala ngati kuti mujira basi koma muli kunja kwa basi ndiye driver akalowa amangonyamuka koma iyi tujira tili mkati momo say that again tabwerezaninso basi ya 2020 yes yes. timajira tili kunja Okay. idzadze idzadze tili kunja okay nde akatseka chitseko kondakta ehe imanyamuka ndi amakuyiwala kuilipira panja panja okay okay koma iyi tili mkati mmene muyitanira mwalowa kale talowa kale anthu tikukwira pa windo lowani lowani Oh.
kuti ikamanyamuka ifenso tili mkati momo because eh, azungu amati once bitten twice shy Yeah.
ngati pali chipani chomwe chakhala ma alliance kwambiri mm. chipani cha aford and takhala ma alliance ena abwino ena osakhala bwino Mm. eh, ndi udf tinakhala ma alliance abwino kwambiri eh, yonena kuti inayenda bwino eh, ya pp so inayenda bwino koma pali ma alliance ena one of the worst ndiye ya tonse alliance chifukwa inalibe proper guidelines komanso eh, a president achakwera failed to manage the alliance and later on failed to, to, to, to, to manage the coalition he failed to, com to compose a very good coalition government chifukwa pamene paja tinali zipani 9 i think the first 9 positions in cabinet zikanapita ku zipani 9 zija ndi mmene imakhala coalition Okay. or akanatifunsa kuti kodi eh, kwanuko tipatseni maina kaya awiri atatu amene mudziwa kuti they will be appointed on merit chifukwa kuchipani kulikonse kuli expertise kuchipani kulikonse kuli anthu a experience so in that way eh, he was lucky to have nine parties kuti zika- zikanathandiza kuyendetsa dziko so onsewo nainiwo sanapindule kalikonse eh, a utm anapindula okay then eh, kudzapeza kuti my brother mtambo anapeza cabinet post i think so ku pp anatengako awiri atatu Mhm. koma the rest eh, palibe chinachitika later on tinazaona kuti anazatenga um, our friend

be psychologically prepared eh, kuti government is not a joke it's not walking in the park it's something serious decisions that you have to make komanso ma- pali masacrifice ambiri amene mmapanga ine ndimapanga business kunja so i looked at it kuti there will be serious conflict of interest ndikuti nthawi imene ifunika mkabineti nkapeza kuti ku board akundiitana kuti i should participate nde ndinaona zikhoza kumakanimanivuti chifukwa kwinako nkwamakobiri

U- mwati olimbira ndiwo uwu wolimbira chifukwa even start tayamba bwino protocol wise mmene tikuchita zinthu consultation ikuyenda bwino kwambiri e, komanso takhala tikukambirana one year kuti tipange cover also ma loopholes ma problems amene ife takhala tikupanga face timawauza anzathu amapanga face ma problems awo ndi apo onse mkati tiyeni ti tseke tione mmene zingapangikire komanso A one to one discussion with a principal, principal to principal matters. Later on you trickle down ku, ku ma structures, ku ma committee. Komanso tinali ni very strong committee from Aford chaired by Morris Mutali, also very strong committee chaired by George Chaponda. So amene amataka kambirana kambirana they will come and feed us. Tiona amene zilili komanso we are- our two legal advisors ku ku DPP Mpinganjira okukhwima uchisi ndiye onsewo amapaona malamulo akuti bwanji kodi are we within the laws choncho ndiye ndinaona kuti this one is, is, is well organized
so chidavuta nchani ndi Tonse one ma trust issues ma trust issues yes ma trust issues number two it seems uh, a, a mcp lacked experience of working with others alibe um, number three ndi onena kuti eh, inali just alliance to remove dpp eh, sitinakhalepo tsiku limodzi nkupangana kuti so tikalowa mboma tizapanga bwanji ma structures akhala bwanji i can't remember koma inuyo single- inuyo ndi munthu wamkulu yes munalola bwanji kuti zimene zichitike zinali za pangozi pangozi ikachitika Yeah.
mmango tiyeni tinyamule anthu tisafunse ochokera kuti komanso amapita kuti tiyeni akapange kale treat adokota you see ndiye sumadziwa kuti So, mmodzi muna- wanyamula muna- eh, eh. mmodzi wanyamula Yeah. dzulodzuloli ndiye wakuswera nyumba waba tv sungadziwe zapangozi so tonse alliance inali alliance yapangozi after the ruling so pangozi tipanga bwanji Okay.
yeah ndiye even pangozipo simunakhale ndi poduka mphepo kuti akuluakulu titapha nyamayi tidzagawana bwanji zimavuta
chifukwa zimaoneka ngati kuti aliyense ali busy ayi atikawoloka ndiye also looking at eh, credibility ya amene tinamuyika kuti atsogolere okay he looked very credible eh, achakwera one looked very credible is a reverend and to us said ano tizakhala basa kulakulu tisayang'ane za nyamayi tisanaphe then tiyang'ane ntchito mwe tigwire that's what happened and you were disappointed yeah one was uh, yes i was very disappointed eh, because i did not expect kuti kuti eh, apresident achakwera apanga behave in that way ine ndafunsa ponena kuti amamva zambiri za ine zoyipa and eh, sindikudziwa kuti zoyipa zake zimene ine ndachitapo za mtundu wanji so um, munawafunsa ndinafunsa kuti cha kuti sopano why ma relationship athu sali bwino kwenikweni ati amamva zina zake zosakhala bwino and zimene anandiuzapo katatu konse ntakumanapo nawo ndiye kwa ineyo ndinadziwa kuti is lacking experience as a leader ine i've been eh, president of the party people might call it small koma you manage people yeah you manage people yeah. yes when you manage people aliyense amabwera ndi nkhani zake zosiyanasiyana and you have to balance kuti kodi awa chimene abwera zandiuza nkhani chifukwa chani ukaona kuti akupitirira umawitana wina kuti awa abwera ndi nkhani tafotokozani nkhani iyi kuti bwanji or you send other independent people to investigate koma pali ma leaders ena ikangobwera nkhani basi they will take action that is wrong as a leader
mukanakhala inuyo kuti munali achakwera in, in, in that position yochita manage alliance kapena coalition mu- mukanapanga bwanji first chomwe ndikanapanga chonena kuti just soon after elections yatha monday timavota saturday Yeah. anaitanisa emergency meeting akuluakulu zikuoneka kuti kuwina ndiye tipange bwanji what do you think I- composition ya cabinet idzakhala bwanji who is going to do what expertise ili kuti inu tabweretsani ma cv a anthu ena tiwaone let's set up a, a transition committee a transition committee could have been set Okay. eh, chaired by an expert who knows things nde akuwuzani zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi chifukwa iwe you are going in as president you have no experience you need others who have run government before Yeah. kuti akupatse experience imeneyo akuuze zochitika nde after that akanabwera report yabwera ndi kuti this is how our cabinet should be this is uh, ma program amene tipange then you also look at other things kodi ma problems tinawo ndi chani eh, how are we going to solve them all those things akanapanga kumasala pake because when you're coming from the alliance it's an alliance After an alliance, you look at the coalition government, eh, which is tough. Even pakali pano, tikhoza kumasangalala, kumasangalala, koma pokafika pa 16, 17, eh, reality imakupeza no. So pano, we are in government now. Mumakapeza zinthu zina zoti simumazidziwa zitaonongeka mboma. Now we have to say, how do we fix this thing? Koma amalawi timawauza zoti tizakonza zinthu. Koma tikonza bwanji izizi. So you need other people to assist you.
So you feel like you were just used yes very much so we just used for them to cross nde muna- muna- a- a- ama- a- does the pa- ja- a- a- a president wo ka kum- kumene ko kulikuluku amadziwa how frustrated you feel very much so and uh, i've told them my frustration kuti we're just being used koma it's part of life um, chifukwa ine ndinazadziwa msanga that's why i said oh, i'm going to kill my party nde ndinatsazika basi na i'm leaving eh, i want to go and build my party so nayambapo upanga makampeni uzungulira munadzadziwa msanga how
eh ukakhala politics nthawi yaitali Yeah. umadziwa kuti apa sinofunidwa uh, sometimes maprogramu sakuzani bwinobwino sometimes aku zani sometimes you know when you're in a coalition government zinthu usamazimvere pa tv ya azikuuzani kuti decision yakuti yakuti timafuna kupanga muganiza bwanji azinzanga oh mmene taonera president musalankhule kaye olankhula koma ungomva kuti a president lerolo afuna olankhula ndi mtundu wa malawi so iweyo you are part of the government koma ukhalaso mtundu woti umvetsere pa tv ena amakufunsani kodi a president afuna olankhula chani ah sindodziwa chichonse

Nga- ngati zinazi it will be different sikuti mavuto sakhalamo ayi pa, pali anthu pamakhala mavuto koma zambiri tapanga iron out koma tiziphunzitsana what to do and eh, tayamba bwinobwino
what compelled you kuti mupite ku dpp kuli zipani zambirimbiri mukanakhoza kuyenda ndi a joyce banda mukanakhoza kuyenda ndi zipani zina what compelled you kuti mukhale ndi a dpp
choyamba is consistency in our discussions okay and also
the openness chinandipangisa kuona kuti anzathuwa azindikira kuti there were some mistakes maybe ena anachita ali m'boma which i don't think azachitanso akalowa choyamba Okay. chachiwiri Yeah. eh, they are very sincere eh, even ndimati ndikamalankhula ndi apm apm was a very good friend of my father yeah ananenanso kumsonkhano yes, sabata yathayi yes, yes, yes. And at one point, when he was Minister of Justice, I went to see him. We discussed a lot of things. And he, he welcomed me as a son and be open with me. My son, ine sindimafuna kuima. Koma chifukwa cha A, B, C, D. And then I have nothing to gain. So ine ndinaona kuti munthu is very sincere. Chifukwa cha andisamthandize. Wasiyana ndi munthu woti afuna kupita kumeneku cholinga akazithandize yekha. That's why ineso ndinaona kuti ah, if inuso mwazipereka Ineso ndizipereka I don't want any position koma tiye tiwaombole a Malawi mmavuto that was uh, one of the reasons ntapanga brief the national executive yonse nawonso anaona kuti I think it's better tiyende ndi amenewa enawa uh, we had some engagements with my mother uh, Joyce Banda chifukwa

tingayende ndi utm koma tiyende ndi dpp looking at the reports amene abwera for discussions so akulandilani bwino kwambiri 100% ifenso talandira inunso mwalandira Kwambiri. okay kunjamba munanena kuti inu a president musadandaula za kampeni mukhoza kupita kumangochi kumakadya nsomba kumeneko tithamanga ife Ma- matanthauza chani anthu ena sanakumvetseni choyamba eh, apm si malonda oti ugulitse chifukwa malonda oti amalawi anagula kale Say that again.
apm Yes.
si malonda oti ugulitse koma ndi malonda oti amalawi anagula kale Amalawi anagula kale. anagula kale Okay.
yes apm is the people's property already you see ndiye ni property kale ndiye sungamayendetse pa market ikale koma tsopano we have got the running mate I- running mate ndi ine ndiye tizithamanga kungowakumbutsa anthu kuti musayiwale muli mkatundu wanu okay okay musayiwale katundu ali page house musayiwale muli mkatundu ali page house zina zisiyeni kale

Brian ndikuuze chinthu chimodzi yeah people rush to be in, in government osadziwa kuti akalowa mboma apanga chani choyamba chachiwiri sadziwa position ya dziko lawo whether at the global international politics or economics or trade or anything china nchonena kuti most people believe kuti ntilowe mboma tikapange ndalama tikadye ndiye amati akalowa mboma muja nthawi imeneyo amazaona kuti it's a totally different ballgame akuwuzani kuti chakuti palibe chakuti palibe now these are the people without vision without objective angolowa for themselves ndiye mmene azikagwira apa mmene azikagwira chilichonse amagwira chimatha chimatha kugwa then some people now they get involved in corruption within Bas boma lasokonezekera whatever manifesto akhala nawo bas they are off the rail you know ukamalowa mmene muja uzidziwa kuti ndikukatenga galimoto imene inapanga noko munthu akamagulisa galimoto umadziwa kuti galimoto iyi sili bwino ifuka utsi umadziwa kuti ifunika kugulira maringi ifunika zakuti ifunika ndiye ukamagula galimoto ichi umadziwa chomwe ukachita one week galimoto imakhala itayenda koma anthu amalowa mboma osadziwa kuti the whole engine is buggered now you need to fix the system when you fix the system ndiye zinthu zimayamba kuyenda you see so ndiye vuto la- limachi- limakhala kwambiri muno malawi and and inuyo ndi mgwirizano wanu you know how to fix the problem Oh, yeah. Ma- ndimafuna kufunsani kuti chavuta ndi chani because i wanted to understand mmene muganizira kuti kodi dziko lathuli chavuta ndi chani so so so in, a, in clear terms chavuta ndi chani forex okay
it's forex forex forex forex nde boma la dpp ndi aford nkhani ya forex iyi tikhoza ku, ku, ku, kuyenda nayo bwino bwino kwambiri kwambiri
first within chifukwa anthu amati akangoona kadi ya ku malawi yes ali mavuto aja abwera kwambiri
First, you have to make sure there is an injection of almost a billion dollars. Inu mukazitenga The kuti? system. mukazitenga kuti It's already arranged. already arranged Already arranged. There is an injection of one billion dollars into the system. the moment that money comes into the system kwacha yokha will start stabilizing mmene kwacha izipanga stabilize immediately mkaona ma prices a zinthu ayamba kutsika straight there should be enough food in the country ngati muli chakudya chambiri mkaona inflation yokha kutsika and people will not be talking about nkhani ya zakudya in the country zinthu zokha zimayamba kuyenda there are some things dokotala akabweretsa patient wa meningitis choyamba amamtenga madzi and amawawa and ife we know kuti the first six months it will be very painful in this country because kwacha iyi ikagwaso immediately unless we push money into the system into the market koma kwacha ikagwa and sizifunikaso munthu oti anaphunzira economics yayi this is common sense this is not rocket science it's common sense awo awa pakali pano alemba a lot of promissory notes zinazo zipange mature makuti in billions and billions of dollars which this coming government has to pay you see apereka maguarantee osiyana-siyana onena kuti this government ikadzidzimuka kuti ili ndi ngongole zambirimbiri you see so zimenezi zikufunika tizidziwa and tazidziwa and we are ready for it and we'll take responsibility as a government ya one they, our economy needs 1 billion dollar injection first injection Nde- nde- if nde- it can be more the better yeah nde ndifunsa kuti inuyo ndalama zimenezo mukuzidziwa kuzipeza kwambiri
kwambiri tizipeza
osati kungolankhulatu yeah yeah tizipeza kuti tizipeza we have already lined up people
oh yes serious investment into the country kwambiri so dziko lathu lino likhoza kukhalanso bwino bwino bwino we have got minerals

zidzatheka bwanji mnthawi yanu? because we have already planned and we are planners and if we were not jokers zija manena kuti even in this government we don't want jokers to come in eh, basi kumapanga izi no no no no. i know uh, professor peter mtalika who assemble very able man to fix this economy i know majoka Discuss. ma- majoka amaoneka bwanji mboma Ah, amaoneka basi akakwera prado

wina amakuuza kuti tikweze school fees ku chancellor college i mean ku universities Mhm. ena amene kuti ya koma at the end because majority ati tikweze iwe uli momuja kuti "Ah, koma tu ine nakana izi koma sungapite kuti apangana koma nakana ya okay umangoti ayi cabinet yapangana ndi momwe koma zikakavuta nde mumaitana tinanenatu this is take this is same na fertilizer you can't put a price on fertilizer ngati kuti muli ndi ndi factory yopanga fertilizer you have to find mechanism yonena kuti kodi how do we do it kuti our people should access fertilizer one at a reasonable price number two every farmer ayipanga access fertilizer basi that's what you do osati zakugulitsani chakuti nkanthu ah, ayi, ayi, imene njosagwira ayi. Eh, iyo imene Eh, yo- njosagwira mwe. ayi osagwira fertilizer sumanena ndi ayi sumu sumanena koma kunena kutenga maliwa eh 4000 inkato e kunena kunena kwake nkuni- kunena kwa- kwa- kwa- kwabwino nkoti chani kwabwino we make sure kuti everybody will access fertilizer at a reasonable price basi ndiso no when you see it, that fertilizer comes Yeah. mmaona what is reasonable what is not reasonable that's the best way because fertilizer international market akangokwera zinc Ehe. basi Even ku factory kuja they have no choice, they have to increase the price. Akangokwera phosphate the same ka, ka component kamodzi ka fertilizer kakangokwera basi you are done wakwera pa international market nde kuno sungabwere kudzatsitsa hayi mutsitsa bwa unless you subsidize osati masewera ya that's what happens so then if you have been in fertilizer business for a long time Okay. you know what to do mmagulitsa kuti fertilizer Um, maintenance. chifukwa kunoko za- zakhala zikutivuta za fertilizer koma ine ndimamva kuti inu akuti fertilizer muli naye mmakhala naye Eh, ndimakhala naye eh, timagulitsa Panonso muli naye? zimbabwe yes zimbabwe zambia eh, kuno kunoko business imavuta no kuno I'm not a businessman i'm a politician so i cannot combine the two there will be conflict of interest kuno tichite zandarezi zithere ku zandare zathu zo savages basi kwinako tindichite business so kwina kwama kudziwani ngati munthu wa business yes sure sure you go to zimbabwe they tell you we have even uh, our factory in bindula where we process fertilizer ina ili pachimoyo in mozambique we blend fertilizer ina when you are flying into joburg eh, pali parabora

so this country one of the problem is Yeah. they, because of lack of forex sangapeze ma, ma financial instruments oti they can guarantee payments kuti katunda uchoke kunja bwereko because eh, mnamva kale kuti forex cover yathu pakali pano is, is weeks eh, which is almost a, a serious problem in any country okay yeah and in, ineyo pa four years yachakwerayi he could have called for an economic conference kuti zinthu za- Kuti sidachite ndi umuzo. sidachite or one day he could have called for experts from different countries to discuss about our crisis sinapange ngokhala basi it's normal achimwene ukhala mmacues

we are not serious about fertilizer because as I'm talking to you now the period you order fertilizer the May June July because it takes almost 45 days apange zimenezo mashipa yambe onyamuka afike pa beira u dar es salaam azibwera kuno so mkapanga plan bwinobwino by october november

eh, composed of different expertise yonena kuti tikakati talowa the first 10 15 20 30 days amala akadziwa kuti people are working yeah. and eh, amene akutionera pano you want to assure them kuti under dpp afford government their lives will be better amene- ngati mmene ngati mmene alili pano That's kupo- how- kuposa mmene alili pano That's why I want to go into government. That's our job to make people's lives better.

kuti maybe even 6 months padzakhala pali mavuto ambiri chifukwa anthu awaononga for 4 years and we can't fix it in one day it will take time tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwa Thank you so much. ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi ndi the honorable Enoch Chakufwa Chihana ECK, amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy, Aford, amenenso chipani chawo chapanga mgwirizano ndi chipani cha dpp pa masankho amene tiponye pa 16 September pano. What about those, Hon. Chihana, amene akumanena kuti DPP inde a Peter Mutharika he has indeed been proven koma abambo akuoneka kuti akula sitikuchita si funso la chipongwe but inuyo mmakhala nawo a Peter Mutharika mungatiuze chani pa nkhani imeneyi
Choyamba ndi mmene ndinalankhulira ku Chamba dzulo kuti running government is not physical. Sufunika uzinyamula ma weight. It's not physical. Ah ah.
Umakhala pa desk and make decisions. And you assemble a team and delegate. That is running government. Si physical kuti uzikanyamula miyala, uthamange thamange, ma press ups ayi. Eh, but longer meetings.
Nthawi zina ma meeting a usiku. Oh yeah. Yeah. You know, you know I'm, I'm Talika.
Uh -huh. amadzuka mmamawa meetings mpaka late waimbira 11 o'clock kumkumana nawo ine nakumana nawo very late Okay. and is sharp alert and we talk 11 o'clock. 11 o'clock zosiku the man is sharp and alert and saiwala zimene mwakambirana Uma- umatha kupita meeting ina inenso nkuiwala kuti kodi paja tinasiyirana pa Papa Zo- zo- zona eya tinasiyirana pa Papa ndiye mawa ndikudikira ripoti ripoti ija ikatuluka akuti ndikuimbira mawa 8 o'clock and he phones you at 8 o'clock ndikukalamba amatero now the question to Malawians nnena kuti wina is physically fit eh? koma mutu is not, is not fit wina is not physically fit koma mutu the person is fit and can make decisions which can change your lives umafuna uti so tinene kuti munthu wanzeru ndi chitsiru umafuna uti umasankha munthu wanzeru ndija

I've got education, I've got experience in politics. Ine singakhale munthu wopusa kukatsatira munthu woona kuti alibe nzeru. No, no. That's why munaona kuti I followed SKC. Although he did not have experience, the young man was bright and vibrant. kodi kutonse kuja mudapita through SKC Awiri, eh, tina- oh, okay eh. simuna inu simunapanga ubale ndi a Chakwera Ah, sinapita nawo straight.
Tinapanga awiri, a Chilima ndi ine ndipite. Komanso when I was negotiating ndi a Chakwera. I was coming in between also Okay. a Chakwera ndi SKC Okay. eh, koma mainly ndimadziwa kuti mzangayo tikakhala limodzi in government ndi wochenjera uyu but also is bright and zikayenda mmenemo so his combination and my combination zikakhala bwino ngakhale a Chakwera atakhala kuti ali weak koma ifeyo tikathandiza kuyendetsa dziko that was the reason so
Peter Mutharika is capable. Ah very capable. Ah, osati masewera. The man ndi machine ndi katundu ameneuja. E koma 2020 Yes.
munanena kuti adzipita. Inu munali gulu lomwelo. Yes. What has changed?
One ndikunena kuti sometimes munthu ukhale naye pafupi kuti umudziwe bwino bwino. Uh, say that again. ukhale naye pafupi Yeah, yeah.
umumve umudziwe bwinobwino sometimes eh, zimatha kuchitika kuti timu im- ina imene anayipanga assemble inali ndi influence ina yake and sizimadziwika kuti akuchita chani Okay. as a result zimapangisa sometimes leader kuti azifooka you see Mhm. yeah zimatha kupangika zimenezija Yeah, but you're not answering my question. Yes. My question is kuti 5 years ago yes. inu munali gulu lonena kuti a Peter Mutharika adzipita sitikuwafuna yes.
today mukuwauzanso a Malawi kunena kuti munthu ndi yemweyo yes. what has changed no, we realize that we are wrong. Oh mwazindikira Yes, kwambiri. oho Yes. Ku- ku- kulakwa kwake kuona Eh, chifukwa ndakhala nawo pafupi ndamva kuti ah koma munthu uyu tina- tinamulakwira could not have taken him out of government ngati panali zina zake tikanakhala pansi n'kuona kuti angopitiriza

Malawi is a very small country and the economy is very small siyovuta kuyendetsa koma timayipanga complicate because we make politics bigger than the economy of the country chifukwa yake zimativuta koma panopa mmene zavutirapo tikufunika Peter Mutharika akuluakulu ndi m'dambo mozimira moto moto wayatsa MCP wu, ufunika ukazimire kumeneko kulibenso munthu angazimitse koma MCP yayatsa moto awo kwa basi moto wake uti tikupya Eh? apite mizipata Ah, chihani munthu umatukutuka koma kukuzizira mmeneko simene Eh, eh, zona, eh. inavaira
kukuzizira kwa munthu atukatukuta kuganiza kuti kodi nkachoka panopa yeah eh? nkapita ku nyumba ana akadya chani ndi moto tikukambawo ndiye moto wake ndi umenewo eh? Umenewo. okay
Tsopano moto ukoka zimina. APM.
amene angazimitse moto ndi apm APM.
Kulibenso winanso. Amalawi tisanamizidwe. Ngati masewera tizachite tizachita after 2030 dziko litakonzeka. Koma chisankho ichi si referendum choyamba.
okay a referendum for Malawians to decide kuti kodi afuna obey azikhala moyo umenewu kapena asinthe okay Mmene tinasinthira kuti kodi tifuna matipate kapena one party system. Zafika pamenepo?
Zafika pamenepo. Kaya kuchokera ku Chiradzulu, kaya kuchokera ku Ntchisi, kaya kuchokera ku Lilongwe, kaya kuchokera ku Rumphi, kaya kuchokera ku Karonga. The thinking should be the same. Then tichotse bomali. Apume kaye akhale aside tipeze ena set of team yomwe itsogozedwe ndi apm akonze zinthuzi then after 2 3 years 5 years zakonzedwa anthu ali nchakudya m'manyumba fertilizer akupezeka for production ya chakudya ndi zolima zina zili zonse zintchito zapezeka za anyamata then tsopano majokers wa akhoza kubwera umazayendetsa dziko loti chonse chili bwinobwino Koma pakali pano we need to be serious.
Kodi nkhani ya a Mtambo zidayenda bwanji? Zikuoneka kuti pali kusamvana on this decision. A Mtambo akunena kuti ine sindingachite za Peter Mutharika. Yeah.
You know, i- in a democracy chomwe nimadabwa nchonena kuti tonse tagwirizana ndizo za congress zicha mata zonse mukambira mmene sanayambe kukambira koma zonse mukambira mmene tagwirizana nazo O- Kodi tinkati nombuyo? eh sizingatheke nonse kukhala first inayamba convention tinapereka resolution convention inati we should go into an alliance koma convention inanena kuti we go into an alliance koma not mcp okay then ndinaitanitsa national executive tifuna tisankhe ma committees oti akambe ma negotiations nasankha two committees committee ina inapita ku dpp ina makambirana ndi utm udf after that ndinaitanitsa national executive again kuti tsopano ma reports abwere atabwera ma reports tonse my brother a Mtambo my vice president was there tinaikamba debate and we all agreed kuti i think eh, let's go the dpp way iwo anali omwewo Anta- a Mtambo anali momwemo.
nafusa alipo wina opanga opose palibe ananena kuti ali ndi different views except Saulos Thindwa amene ananena kuti ya eh, inuyo munafunika mutakhala running mate nde ndinanena kuti ya first tandiganizira malawi not me you see ife tikadalipo because I cannot only run mate now I wanted to run for president and I was ready napanga materials everything ready chipani cha aford has never been ready mmene chakonzekera this time to run for president zonsezo tinazisiya kumbuyo kuganiza kuti mmene dziko likuyakira moto ndiye tikhale ma president ambiri taluza pa 16 tavota tasiya Mmalawi moto ife tili ndi ndalama tikhoza kukakhala ku south africa tikhoza kukakhala kaya ku Seychelles kaya nkuti because we can afford now we are leaving a villager back without food back without medicine back without anything else nde tapanga chani first tiyeni tidzitsitse tisankhe munthu mmodzi and that has been my message consistent kuti tiyeni mmene tipangire so kwa ineyo i feel kuti

Yes chifukwa sindifuna headache kuti i should be fighting things zazing'onozing'ono zimene mufuna akuluakulu izi chifukwa zikayenda bwino nonse you shake hands That's right, yeah. ngati sizienda bwino ah, komatu ine ndimanena is there anything else chimene sitikudziwa chimene a Mtambo apangira zimenezi kapena ndi yomweyo nkhaniyo kapena palinso zina. zina zimene sindingazidziwe apart from what he told me Okay. yeah kuti no he's not comfortable working with the people You have said it in the open kuti inu katangale simumamuopa uja uja uh, katapira simudzatipi- simudzatipinyolitsa mutawina dziko lino chifukwa i-

as long as what you are borrowing is, is helping the people Okay. that's it i can go to asia i can go kuka- katenga ndalama no problem as long as that money is coming to the people there is infrastructure achiona chipatala ndamanga ndakabwereka ndalama ndamanga chipatala we owe so much tamanga misewu maskulu eh, fertilizer wabwera fuel wabwera

If we were able, we should be able to go borrow 1 billion somewhere to bring into the system so that we stabilize the kwacha. Why not? You see? tikumva kuti ngongole zathu zafika tinamva ku, ku, ku, ku, ku launch yanu 18 trillion tachita nazo chani ndalama zimenezi Zambiri zakhala, I think, eh, upangira normal things which you are not supposed to borrow okay um, komanso i think msewu wachoka i don't have much information Yeah. msewu wachoka pa parliament wapita umene kuja they have borrowed money from banks and imadziwa ma interest ato so what the, go- has the government to do Mm. ndikupereka ma promissory notes okay so those still remain ngongole

mukwachita line motani ana kuti mayeso kuyambira chaka cha mawachi ngati mungawine palibe examination fees yes kuti chaputa chani zenizeni yeah it's not much it's not much no it's not much naona paja mumakamba za digital banking yeah eh, yomwe imachoka kumati kumaswitch digital banking ija tigwiritse ntchito tikagwiritsa ntchito eh, the country will be able to raise even 700 billion or 1 trillion Oh, yeah? or 2 trillion yes
that money can be used for these things we're talking Okay. about then in drama za mene mri mapanga raise that money can be used for retiring debts kaya kwa IMF, World Bank, eh, bilateral debts and other things. Mukaone kuti these are the small small things that eh, it's cosmetic. There's money circulating in Malawi which we are not be able to focus and raise it properly. So izi nzoona kuti ma experts apanga research adziwa kuti it will happen and it will save a lot of things chifukwa choti mwana mwampitsa sukulu chaka chonse akalephera oyimba mayeso ndithu chifukwa cha ndalama ya mayeso no no no. it's, it's not proper uh, let us remove that barrier komanso there are some pillars amene tikugwirizana nawo one ni nkhani ya agriculture na kamba kale food security number two ni nkhani ya industrialization there's no country that can, can, can grow without industries uh, number three uh, we talk of urbanization we need to fix our cities to kuti zioneka ngati ma cities osati ngati pa farm ya we have to make sure we have beautiful cities and uh, anthu akamabwera azidziwa kuti malawi ili ndi anthu ozindikira namba yomaliza ndi ya decentralization yomwe ifeyo a AFORD pamenepo ndi tinangoti awa ndi anzathu chifukwa you know kuti ife we advocate for federal system of government kuti ma provinces akhale independent ma districts akhale independent nawo akamba ma constituencies akhale independent oti if, if we take over one of the things we'll be pushing is to make sure kuti first wo- we should, we should decentralize it administratively kuti chuma cha, cha boma isamakhale ku capital it should go straight to the people
what about wina amene akutimvera pano akutionera madzulo ano akhoza kumafunsa kuti achihana munatiuza kuti tivotere achakwera and we did ndiye lero mukuti tivotere a Peter Mutharika akhoza kukhala o- osokonezeka kuti akuti ndiye zikukhala bwanji zinthu i want you to look at the, that camera and explain yourself five years ago mudati achakwera ndi abwino lero mukuti achakwera ayi wabwino ndi Peter mutharika Can you convince amene akutionera pano madzulowa? Yeah, choyamba is true kuti ndinanena kuti anthu avotere a chakwera uh, Tonse Alliance chifukwa I was part of that Tonse Alliance and kwa ine ndimaganiza kuti ndi manifesto ikukambidwayi ndikuti ithandiza aMalawi but Tonse Alliance has failed sindingachite kuwauza aMalawi kuti Peter Mutharika ndi wabwino ni market ya aMalawi kuti Peter Mutharika ndiogulidwa kale ndi iwowo and he's a man proven leadership akudziwa zomwe a Peter Mutharika anachita as a president angopanga compare ndi Chakwera akudziwa anthu awiriwa kuti munthu amene anthu angamvotere ali mature who can be president of this country amene angakonze mavuto amenewa ndi apm akudziwa and ine ndikunena pasi pa mtima kuti ine voti yanga for the first time i've never voted for dpp but for the first time ndikaponyera vota apm banja langa lonse ma supporters onse aford we have agreed kuti this is what we are going to do it's not only us koma malawians ambiri ndayenda ndimakumana ndi amalawi ambirimbiri akhala akundiuza ine kuti the only person amene tingamu trust

tinangopeza anthu angomangamanga timakoteji amene aja apeza ndalama wonse wagula chokemo mmene muja timange ma cities maujeni mwathu kuti people can come kunena kuti we are coming to malawi is paradise not munthu kakoteji kake ndi family yake winanso kakoteji kake ndi family yake no no no no no we made a serious mistake okay we made a serious mistake. We have to make sure that we develop tourism in this country. The only way we can develop tourism in Tanzania is to have very good infrastructure kuleke kwathu. And this country can develop. And ikozochoka pamene ilili pa to be a middle income country very soon.
are you making the right decision pa nkhani ya ma alliance timalizire pamenepo madzulo ano mtima wanu mukawugunda

E, zoti feteleza kulibe, mafuta kulibe, kuli njala, mafuta even ophikira amene akwera. That's what they should tell Malawians. Ife we are telling Malawians we want to fix this problem, so Malawians will decide kuti kodi tizipitabe kundimako kapena kungwero ku- kuli light. He is choosing between darkness and light. darkness eh, eh, light ndi iti

um, mponera kumponera Iye kumponera.
okay munakwatira kumponera eh? mponera okay eh, mwana wa mfumu a mponera Oh, kodi mwa- amayi ndi mwana wa Eh, mfumu wa mfu- a mponera Okay. now the, the brother is the one who is TA mponera okay um, ndili ndi ana 6 okay eh, amene ndinawo okay yeah so ndimamvaso za kukasungu

pamatabira mawu aliyese akavote mmene amadzimvera ku nyumba kwake ngati zonse zikuyenda bwino ku- kwanuko pitirizani boma limeneli ndekuti zanu zili bwino koma aliyense amene akudziwa ndi wovutika ausowa school fees ausowa chakudya answer ndi apm jane ansa